This is Bon Kalindo. Munyengo yong'alula. Munyengo imene zochitika ziti zichitike mu 2024. Ndinanenapo kunena kuti dikirani a Malawi 2024 muona zinthu zimene simunazione. ndipo tikuziona zinthuzo zodabwitsa kwambiri linali siku la zulo limene kwachitika zodabwitsa zimene anthu ena sankaziyembekezera tinkanena mbuyomu kunena kuti inu tulukani tulukani though it is a bit late kuti mwatuluka mochedwa mutu wanu utadulidwa koma tikuthokozeni a utm for that a brave decision ndi decision imene amalawi amayidikirira kwa nthawi yayitali ndipo musaone ngati mwapanga mistake ayi inu a utm kutuluka ku mcp alliance mwachita bwino kwambiri ndipo tithokoze nonse amene mwakhala ndi kukambirana decision imeneyi though mmene ndanenera kuti it is a bit late chifukwa mukanatuluka pazana zina zisibwezi pano titaziona koma popeza chifuniro cha mulungu tiyeni tichilemekeze ku chifuniro cha mulungucho Iyi ndi nthawi imene tsopano inu a utm muti muziwe kuti kodi wa utm anali ndani. Wathu wathu wa utm Yudas Sikarioti ndi ndani chifukwa iyi ndi nthawi imene muti muwaone anthu eni eni amene anali genuine utm members. Amene ali genuine utm members ngati anali mu Tonse Alliance ndi udindo achita resign. amenetu anali utm member wa genuine koma amene anali utm member koma wa fake ali yudas isikarioti amene anampereka yesuyo mumuona saachita resign ndi pamene muti muziwe kuti oh yes yesu udi ananena kuti siyani tirigu ndi namsongole zikulire limodzi muzaziona nthawi yokolola nthawi yokolola tsopano yakwana imene tsopano inu a utm muti muziwane kuti aa kodi akulu awa tinkangokhala nawo sanali athu eti amayi awa zoona mmene amapangira muja ndi malemu uja kuteroko kukondana konse kuja chikondi chonse chija awa sanali athu eti ni nthawi imene muti muziwe inu ndi nthawinso imene a utm inu muli a genuine mukonzekere masauso ngati mmene anawaonera yesu chifukwa ndiye kuti muona mavuto koopsa muzunzidwa enanu mumangidwa koma mukungoyenera kuti mulimbe mtima iyi ndi nthawi yonena kuti mupereke moyo wanu chikondi chonse kwa malemu Saulosi Chilima. Mavuto ena aliwonse musachite entertain mungolimba mtima chifukwa ndiye muyembekezeretu nkhanza, muyembekezere kumangidwa, muyembekezere mavuto osiyanasiyana. Tikunena pano ine ngati DC mwana woopsa, president wanu wa anthu osauka, ndazukuta kale. Zulo m'ma 6 o'clock kunali meeting ku chinyumba chachifumucho. Chodabwisa nchonena kuti amene anapita kumeneko ena a iwo ndi amene amaoneka ngati ndi a utm koma inuyo ndalama anakonza. Zulo kunali meeting ya emergency ku nyumba yachifumu Ndipo binoculars yanga itazumula, ndinapeza, kunena kuti, ena mwa iwo amene anali ku meeting imeneyo ndi anthu amene akuyembekezera kuti ndi a utm, amene ali ndi maudindo osiyanasiyana ku utm ko. Ndi pamene ndanena kuti, muyembekezere kunena kuti muona ma betrayers, muaona anthu amene inuyo simukayembekezera ayi. Ndipo muaona. anthu amenewo akhozanso kuchita resign mu utm mwanumo kuti apitirire azikadya mapwevupwevu apitirire azikakhala ndi anzawo a yudasi amene achita betray a malawi amene apangisa kuti a malawi akumane ndi mikwingwirima yosiyanasiyana mavuto azaoneni amene abwera ndi boma ili boma la mcp limene linangobwera kuzangoba limene atsogoleri ake alibe welfare ya anthu osauka chimene akuziwa ndi kuzilemeresa okha funso nkumafunsa kuti pamene inu a utm mwatuluka mukupita kuti direction imene mukuyitenga mukuyitenga yopita kuti Chifukwa ichitu ndi funso limenenso akufunsa a Malawi ambiri. Ndipo ine ngati president wa anthu osauka sindikufuna kukunyengererani koma ndingokuuzani chilungamo chimene a Malawi ambiri akunena. Akunena kuti inu a utm ngati mukufuna kuti chipani chanu chikhale cha mphamvu, choyambirira, choyambirira ndikofunika kuti inu nokha mukhale very very strong muyipange nyumba yanu ikhale yamphamvu muwasankhe atsogoleri amene ati ayendese chipani chanu osakhala wina aliyense antongwentongwe ena ali onse ayi chifukwa pali ena amene akuoneka kuti ndi nkhosa koma ali mimbulu choncho mukachichita chipani chanu reinforcement mukachichita build chipani nde akuti mubwerere kumene munachokera mukagogode mugwire ntchito ndi chipani cha chimene inu munachokera chifukwa chilungamo chofuna kunena chilungamo inuyo ndinu a dpp munachoka ku dpp sizonamizananso kapena zofuna kunyengererana inu munachoka ku dpp mubwerere ku dpp ko koma mubwerere ngati a utm osakhala kuti muthese chipani chanu mubwerere ku dpp muzikagwira ntchito ndi dpp ndi zimene akufuna tu amalawi vuto la anthu andale simaona chabwino kuterokozo kuti kumeneku m'malawi muno anthu akufuna atsogoleri a simukuziwa akufuna atsogoleri a opposition simukuziwa zokuti amalawi aona kale kuti mtsogoleri ndi uyo running mate ndi uyo simukuziwa kodi mutatenga mtsogoleri kuchokera ku chipani cha dpp ndikutenga mtsogoleri wina chipani cha udf ndikutenga mtsogoleri wina ku chipani cha aford ndikutenga mtsogoleri wina ku chipani cha utm anthu inu ndikugwirira ntchito limodzi chiti chichitike ndi chani kapena kutenga mtsogoleri kuchokera ku chipani cha udf wina ndikumutenga osatira kukhala ochokera ku dpp wina ndikumutenga kuchokera ku utm wina ndikumutenga osatira kuchokera ku aford chiti chichitike ndi chani koma vuto ndilonena kuti mukapita kumeneko ndi mtima wokula mitima nonse zipani zosusa kumenekoko mukabwerako ndi ziro pa 10 chifukwa aliyense azafuna upurezidenti kodi upurezidenti wake mukuufunawo mukufuna kuti mukasogolere ndani m'nyumba mwanu kapena amalawi ukakhala upurezidenti wa m'nyumba mwanu ndiye nonse muzikulirana mitima koma ukakhala usogoleri wokuti mukasogolere amalawi ndiye kuti mukasankha mtsogoleri enanu nikungothandiza kuti ziko liyende bwino chifukwa tuvuto la anthu andale amaona ngati kukhala atsogoleri amakhala atsogoleri a m'zinyumba mwawo ndi mimba mwawo ndi azibale awo you need to be a leader to govern a country not a house not a constituency vuto la andale ndi limenelolo komanso panopa mmene zatere mu timizi nambala ya zipani zosusa yachuluka koma funso ndilonena kuti kodi mukapita ku zisankho mukawina chifukwa tu kuli celebration kunja uko mukuchita celebrate inuyo a opposition kuti mwapeza nzanu wa opposition koma funso ndilonena kuti khamu 2025 muzawina muzawina chifukwatu mwagona kwambiri mwina mmene ati abwere a utm mu mwina musukusula koma nkhani ndiyonena kuti inu simunamvepo pa history koma chaka cha, cha mwezi watha uzachitika kunena kuti for the first time in history ma id akapangidwa ku india ndipo inu amalawi munaona ndege ya kenya ikusika pa kamuzu international airport itanyamula ma id opambana 3 million ma id cha nzika nrb kutanthauza kunena kuti inuyo ngati ziko simungapange ma id muziko momuno capacity mulibe yopangira ma id ma id akupa, apangidwa ku india ndipo tikunena pano abwera funso nkumafunsa kunena kuti kodi mmene amapita ku india kukukapangisa ma id analengeza kapena addendum inatuluka mu nyuzi yoziwisa ziko kunena kuti tikufuna tichite procure uh, ma id kapena tikapangise ma id ku india kusonyeza kuti chapangisa kuti ma id akapangidwe ku india meaning to say mmalawi muno capacity yopangira ma id mulibe sopano ngati capacity yopangira ma id mulibe muno mmalawi ndi chifukwa chani uh, mukutenga kampani ya mapasipoti ya mmalawi mo muno ya mwana wanu ndikumapanga mapasipoti mmalawi mo muno zatheka bwanji kuti iwowo akakhale ndi capacity yopangira ma id i mean ma passport mmalawi munomo yet ma id mukulephera kodi passport ndi id chimene chikanapangidwa kunja chinali chani chifukwa tu passport is a complicated pe- document imene ima- imakhala ndi ma features woopsa a security lero li mukupanga passport momuno koma ma id ndiye mukukapanga ku india Komanso mutabwera ku India ko inu a opposition mukanachita demand kunena kuti tikufuna tione kuti ma ID wo abwerawo maina ake ndi ndani ndi ndani ndipo anthu ake akuchokera kuti ndi kuti. Koma popeza a opposition mukugona kwambiri muzatutumuka muli pa kaliyala kapena pa mpani muli pa moto muzatutumuka nkhwangwa ili m'mutu. chifukwa anthu awa akukusewerani tikunena pano ndi chimodzimodzi zachitikazi ndi chimodzimodzi arsenal ndi man u kapena wanderers ndi big bullets kuti wanderers ndi big bullets yakalowe mu stadium azikasewera mpira koma wanderers iyo ili firii kale pa scoreboard atalembapo kuti firii zero nde big bullets iyo ikukalowa mu mpira mukuti izikapangamo chani kutereku tikunena pano kuli 1.8 miliyoni 8 miliyoni mavoti avotedwa kale ndi anzanuwo. Tikamakuwuzani kuti anzanuwa akukusewerani inu mumaona ngati ifeyo ndife achamba, mmaona ngati ndine os, os, osuta kokeni, muona ngati ndapenga misala. Koma anzanuwo akukutakatani ndi chifukwa chake sana sakupangatu noise. Sakupanga noise zakutuluka kwanu inu a utm kuti mwatuluka. Akudziwa kuti agalu amenewa tiwafinya. ma, ma id opangidwa kuchokera ku india o- opangidwa mwa chinunu ongodziwisa ziko ma, ma id wo atabwera mukuyenera musamale muzumule kwambiri mupite patali muone zimene akukuchitirani anzanu tikunena pano ndiye kuti ndi 1.8 miliyoni yapadera yovotavota kale inuyo mukanachita demand data kuti muone kuti kodi ma id wo akuchokera kuti anapangidwadi angati ndipo zikutheka bwanji kuti bomalo likapange ma id under homeland security koma ndalama zachezi zikachokera ku opc mu miscellaneous account inu simukuziwa kuti miscellaneous account ni account imene imangobedwa ndalama ilibe kuti ayipanga ujeni kuyi- kuyifufuza kuyi kuti tiyeni tichite audit simukuziwa mukuyenera inu a opposition pamene mukusangalala kuti mwalandira nzanu ndipo nambala yanu ya eh, ya opposition ikuchuluka musamale kwambiri mwafasatu kwambiri ku dpp malo mokuti muthamangire zimenezi tikunena za ku khotizi lero mukuthamangira ku ujeni ku page house kuti muzikapanga fundraising mukanakonza kaye kapansi mukonze nyumba zanu mwafasatu inu a, a, a udf munabweratu ndi moto kwambiri kumapanga za friends of atupere chani chani aliriyani timakudaliranitu amalawi amakudalirani mwafasatu mwafasatu ambewe mwafasa chipani chanu chichitireni chiti- chilandirireni ujeni uh, certificate simunapangetu msonkhano amalawitu akudikira inu ambewe kuti mupange msonkhano waukulu mwafasatu mwafasa amene akukhala ngati akutakatakata ndi awa a aford ndipo iwe wa aford usamalire ukamakapangisa msonkhano wako ku blantyre kumene koko kwakonzedwa chiwembu chimene akonza anzanu omwewa ati akaoneke ngati amene akonza chiwembuwo ndi a dpp koma akukonzerani chiwembu ndi anzanu omwewa amene akutenga ziko ngati lawo musamale kwambiri inu aford pamene muzikapanga msonkhano wanu ku blantyre posachedwa pompano tazumula kale tazumula akupangirani chiwembu kuti akakukhomeni azinena kuti nanga ukuku ndi ku mponela kwachitika izi ndi ku lilongwe ndi ku dowa chaka chino tiona zinthu